Igbo ndị ọma Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị be anyị ndewo aha m bụ Emeka Chukwuma ọ mụwa bụ onye nkụzi ndị nkụzi o nwere ihe bịara m n'uche tata n'ihi na ndị be anyị sị na uche na-abịa abịa na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ihe bịara m n'uche tata bụ maka ọnọdụ agụmakwụkwọ na be anyị etu ndị nkụzi si akụziri ụmụaka anyị ihe m sị na ọ ga-aka mma na onye ọbụla ga-akụziri nwa afọ Igbo ihe n'ụlọ akwụkwọ kwesịrị ịma asụsụ Igbo ọkacha ndị nọ n'agba nke mbụ ọmụmaatụ ọ bụrụ na mmadụ na-akụziri nwatakịrị ihe were asụsụ bụ asụsụ nne na nna ya ji azụ ya were na-akụzikwere ya ya bụ ihe ọ ga-ekwe nwatakịrị ghọta dị mfe n'inye aka n'ihe gbasabara agụmakwụkwọ ngalaba agụmakwụkwọ dị iche iche anyị na-agụ na agba nke mbụ na agba nke abụọ bụ primary na secondary e nwere mathematics economics social studies na ndị ọzọ ọ bụrụ na onye na-akụziri nwatakịrị ihe were bekee gwa ya ihe isiokwu ọ chọrọ ịkụziri ya tinyekwa ya n'asụsụ ahụ e ji azụ ya bụ nwatakịrị ọ ga-aka were dịrị ya mfe n'ihe gbasabara mmụta ka anyị were ihe dị ka social studies were maa atụ ọ bụrụ ugbu a na mmadụ chọrọ ịkọwa ihe social studies bụ ka m kọwaa ya na bekee social studies is the study of man and his physical and social environments i debe ya n'otu akụkụ mgbe ị gwara ya nwatakịrị etu a ọ gbaa ya yarị ị kwesịrị ịbanye n'asụsụ ahụ bụ olu e ji mara ya ọ bụrụ na ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ Igbo ị gwa ya na social studies pụtara ngalaba mmụta nke na-ahụ maka mmadụ na gburugburu ya gburugburu ya nke nkịtị ya na gburugburu ya nke ya na mmadụ ibe ya ị gbakọọ wepụ ị hụ na ihe m na-ekwu bụ ezie n'ihe gbasabara mmụta ọ ga-enyere nwatakịrị ahụ aka o were ghọta ihe ị na-ekwu maka ya mgbe m fere nna ala nna anyị bụ Naijiria NYSC na Calabar na okpuru ọchịchị Odukpani ndị nkụzi n'ebe ahụ bụ ndị efik na ndị ibibio ọ bụrụ na ha na-akụziri ụmụaka ihe ha were bekee gaa gaa gaa ọkwa ịghọta ha alaghachi azụ were asụsụ efik na ibibio were gbaribere ya bụ ụmụaka ọ na-enyere ha aka mgbe anyị na-eto eto anyị na-eme mgbakọ na mwepụ asụsụ igbo ka eji akụziri anyị ya a pụta a sị anyị plus mgbakọ minus mwepụ multiplication mgbawanye 1 otu 2 abụọ o nye aka na mmụta ka anyị kwụsị ịdị na-apịa ụmụaka ihe n'ụlọ akwụkwọ na ha sụrụ igbo ị pụta e dee n'ahụ aja vernacular is not allowed nwatakịrị sụọ igbo e were ụtarị tigbube onye nkụzi ọbụla ga-akụziri nwatakịrị m ga-amụta maara nke ahụ nke ọma ọ bụrụ na ị pịa nwatakịrị m akpụlekwe maka na ọ sụrụ igbo m bịa ihe m ga-eji bụ ụtarị mmọnwụ ị pịa ya apịakwara m gị ka anyị gbaa mbọ kwalite etu anyị si akụziri ụmụaka ihe n'ụlọ akwụkwọ anyị kụzie na bekee anyị ewere asụsụ igbo asụsụ ahụ eji mara anyị were gbariere ụmụaka o kwe nghọta ihe dịka biology chemistry physics na ndị otu ha kara ịdị mfe ma ọ bụrụ na e nwere akwụkwọ edere n'asụsụ anyị ọ kara ịka nyere ụmụ akwụkwọ anyị aka ịdị na-aghọta ihe anyị na-ekwu ọ gwụsịa ka ọ ra m n'ọnụ na mbọchị nke taa ndị Igbo na-akwado m ọha na eze na-akwado m ekene m unu a sị m nke unu ji eko ya akọkwala unu m ga na-arịọkwa unu ka unu biko bịa ka unu na-ekiri ihe onyonyo anyị na-eweta ọ bụrụ na akị anyị na-eti na-adị unu mma ka anyị ghara ịsọ ngọngọ nwee ngharịpụ unu bịa nyere anyị kwalite anyị site n'ịpị aka n'ebe ahụ edere follow ka anyị wee na-ewetakwara unu ihe onyonyo dị iche iche na nkụzi n'ụdị dị iche iche ndewonu